An tseachtain seo táimid ag foghlaim faoin aimsir This week we're learning about the weather Éist leis na habairtí agus ansin abair na habairtí Listen to the sentences and then repeat them So your job today is to listen to the Irish sentences, press pause and say it again until you're happy you can say it just as well.

tomorrow an bliain seo caite last year bhí sé an-fhuar an bliain seo caite it was very cold last year an bliain seo caite last year an tseachtain seo. this week Tá sé grianmhar an tseachtain seo It is sunny this week an tseachtain seo this week an mí seo chugainn next month. Beidh sé ag cur sneachta an mí seo chugainn. It will snow next month. an mí seo chugainn next month seo caite last seo this seo chugainn next

an geimhreadh seo. Any ideas here? this winter an geimhreadh seo an Luan seo chugainn I bet you can figure this one out next Monday an Luan seo chugainn OK, nuair atá tú ag caint faoin aimsir, tá ort ceisteanna a chur, you have to ask people questions. So, ceisteanna mar sin, San aimsir caite, cén sórt aimsir a bhí ann? What sort of weather was there? Cén sórt aimsir a bhí ann? Now if we look at the aimsir láithreach, cén sórt aimsir atá ann? What sort of weather is there, like right now? Cén sórt aimsir atá ann? Agus anois an aimsir fháistineach, cén sórt aimsir a bheidh ann? What sort of weather will there be? cén sórt aimsir a bheidh ann. So, cén sórt aimsir a bhí ann, cén sórt aimsir atá ann agus cén sórt aimsir a bheidh ann. Anois, ceist eile, an raibh sé? Was it? So, an raibh sé grianmhar? Was it sunny? An raibh sé? An bhfuil sé? Is it? An bhfuil sé ag cur báistí? Is it raining? An bhfuil sé? Agus an mbeidh sé? Will it be? An mbeidh sé gaofar? Will it be windy? An mbeidh sé? So we had an raibh sé? Was it? An bhfuil sé? Is it? Agus an mbeidh sé? Will it be?

Beidh sé ag stealladh báistí, it will be lashing raining. Now, agus nuair atá sé ag cur báistí, tá sé fliuch, it's wet. Tá sé fliuch. Or, Bhí mé fliuch go craiceann, I was soaked to my skin, bhí mé fliuch go craiceann. Anois an dara ceann, sneachta, snow, sneachta. Bhí sé ag cur sneachta, it was snowing.

Tá sé ag plúchadh sneachta. It is pelting snow. Beidh sé ag plúchadh sneachta. It will be pelting snow. Agus nuair atá sé ag cur sneachta, tá sé fuar. It's cold. Tá sé Fuar. Ach nuair atá sé níos measa, when it's worse, bhí mé ag crith leis an bhfuacht, I was shaking or trembling with the cold. Bhí mé ag crith leis an bhfuacht. Anois an tríú ceann. Gaoth. Wind. Gaoth. Bhí an ghaoth ag séideadh. The wind was blowing. Tá an ghaoth ag séideadh. The wind is blowing. Beidh an ghaoth ag séideadh, the wind will be blowing. Agus nuair atá an ghaoth níos measa, when the wind is worse. Bhí an ghaoth ag séideadh go láidir, the wind was blowing strongly.

Ok, anois an ceathrú ceann. Grian. Sun. Grian. Bhí an ghrian ag taitneamh. The sun was shining. Tá an ghrian ag taitneamh. The sun is shining. Beidh an ghrian ag taitneamh, the sun will be shining. Agus nuair atá sé níos fearr ná sin, when it's better or nicer than that, we could say bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch, this is an old saying, it means the sun was so hot it's splitting the stones, the sun was splitting the stones bhí an ghrian. ag scoilteadh na gcloch. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch, the sun is splitting the stones. Beidh an ghrian ag scoilteadh na gcloch, the sun will be splitting the stones. Nuair atá an ghrian ag taitneamh, tá sé grianmhar. It is sunny, tá sé grianmhar, and you could say, if it's nice and sunny, bhí mé daite ag an ngrian, daite, coloured, so it means to get a sun tan, bhí mé daite ag an ngrian, I was tanned by the sun, bhí mé daite ag an ngrian, ach bí cúramach, Má luíonn tú faoin ngrian an iomarca ama, Bhí mé dóite ag an ghrian. I was burned by the sun. Bhí mé dóite ag an ngrian. I was burned by the sun.